a ko min ye dɔgɔtɔrɔ umaru mariko ye bakari ko pasipɔrɔ awa i k'a dɔn k'o tɛ a bolo a ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ san fila bɔ an bɛ don min na i ko bi dɔgɔtɔrɔ umaru mariko awa i k'a dɔn ale ye ɲɛmaa ye parti min bɛ n'an ko a ma ko parti solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance n'o ye awa i k'a dɔn sadi bakari awa i k'a dɔn umaru mariko gɛlɛya bɛ a da la kabiri kalo n'o ye juye kalo ye san 2024 o siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn umaru mariko min filɛ nin n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya min b'a da la o tɛ dɔwɛrɛ ye a pasipɔri awa i k'a dɔn o kurayali o de gɛlɛya o bɛ a da la bakari min ye awa i k'a dɔn pasipɔri kurayali gɛlɛya min filɛ nin n'o bɛ dɔgɔtɔrɔ umaru mariko da la bakari fasiri kɛbaa y'a jira k'a fɔ k'o de kɛlen bɛ sababu ye bi a kɔni t'a dɔn a b'i komi yalima a bɛ t'i ja min a ko minisiri min bɛ yen n'o bɛ affaire étrangère ani coopération internationale o minisiri n'o ye Ablaye Diop ye k'a kɛlen bɛ ka o wele o k'i cɛsiri sen don k'i bolo don yalisa ale bɛ se k'a ka sɛbɛnden ale bɛ se k'o sɔrɔ cogo min Bubakari n'i y'a lajɛ kabiri juillet kalo tile tan ni kelen san 2024 Umaru Mariko y'a jira k'a fɔ k'ale ye wulikajɔ kɛ ko n y'a ɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen na min ye n ka passeport min bɛ yen n'o bɛ awa i k'a dɔn passeport ordinaire VIP Bubakari awa i k'a dɔn ale bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na passeport vip simple bɛ yen ka na kɛ ordinaire vip fana o fana bɛ yen a ko kuma na sa ko wari mugu min bɛ yen n'o kan ka don da fɛ a bɛ awa i k'a dɔn waa mugan ani waa wɔɔrɔ bakari k'a b'o de kofɔ ale y'o wari ale y'o verser ale taara dɔgɔkun kelen o kɔfɛ k'a bɛ taa a ka passeport nɔfɛ kɔnsila k'u y'a fɔ ale ɲɛ na ko awa i k'a dɔn k'i ka passeport mm. ko a ma se ka na anw fɛ yan ko a tɛ anw ka niveau la nka i ka passeport kɔni bɛ taabolo min kan a b'i n'a fɔ a bloquera a bloquera yɔrɔ min k'o ye awa i k'a dɔn bamakɔ ye a k'o de siratigɛ la min ye umari ye baro b'a dɔn a ko umaru mariko ko ko awa i k'a dɔn mɔgɔw kɔni bɛ k'ale vilipender k'ale lagosi ka ko sugu bɛɛ da ale kan sabu ale taara awa i k'a dɔn kalifa don yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ n'a ye kɔdiwari n'a b'o kofɔ ka n'a sɔrɔ ale dun ka awa i k'a dɔn hakɛw bakari olu bɛɛ lajɛlen dun bɛ ngalama na fasiri kɛbaa ko a ko ale umaru mariko ko a ka n'a bɛ minisiri wele minisiri min bɛ n'a bɛ affaire étrangère n'o kofɔ n'o ye abilayi jɔpu ye k'a k'i cɛsiri k'i jija ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yalisa ale ka sɛbɛnden bakari awa i k'a dɔn n'o bɛ passeport ko fɔ ale bɛ se k'o lasɔrɔ cogo min na hakililajigin na min ye DT a ko président min bɛ n'o bɛ awa i k'a dɔn parti solidarité africaine pour le développement et l'indépendance n'o bɛ sadi ko fɔ a ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ umaru mariko ye bakari awa i k'a dɔn ale ni jamana marabaaw bakari u kɔ donnen don ɲɔgɔn na koyi hakilinaw tun ma ɲɔgɔn sɔrɔ awa i k'a dɔn faamuyabaliyaw camanba de de bɛ yen minnu nana don awa i k'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la umaru mariko awa i k'a dɔn min ye anw ka force armées maliennes ni groupe armées rebelles minnu bɛ yen bakari umar mariko a n'an ka maaw u kɛlen tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o sira fɛ o bɔlen kɔ yen a ko accord pour la paix min bɛ yen n'o bolonɔ kɛra o la san 2025 san 2015 umar mariko kɔni hakili la k'a fɔ ko tɛ yen min bɛ se ka awa i k'a dɔn an bɔ nin kɛlɛ in na bi ni accord in tɛ n'o ye awa i k'a dɔn accord d'Alger fasiri kɛbaa y'a jira k'a fɔ min ye anw ka diplomasi ɲɛmaaba n'o bɛ awa i k'a dɔn Abulayi Jɔpu kofɔ yalima a bɛna wulikajɔ kɛ k'i cɛsiri Umaru Mariko ye laɲini minnu kɛ n'o y'a ka passeport ye o bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ awa i k'a dɔn a dun bɛ jamana kɔ kan yalima a kɛlen bɛ ka boli biribiri a kɛlen bɛ ka o dabɔ o tuma na sa Baru yalima an ka minisiri a bɛna se ka wulikajɔ kɛ o sira fɛ wa Umaru Mariko min ni kiiri tigilamaw bɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati jan bɔ o tuma na n'a kɛra cogo min na awa i k'a dɔn Mariko kɔni bɛ yɔrɔ min a bɛ na waati la passeport ko kɔni awa i k'a dɔn nɔgɔyalen don a dati banna